We are live.
You-
we are live. asụkwa m ya na bekee esoro m gị sụọ bekee anyway ụmụnne m ekele dịrị unu ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma ebe ọ bụla unu si wee na-elele anyị na ana m asị unu udo dịrị unu biko achọrọ m ịsị unu gbaghara anyị n'ihi na anyị pụtara nnọọ ezigbo late ee otu n'ime anyị na-enwe technical problem iji bata anyị na-achọ otu anyị ga-esi nyere ya aka unu lekwa anya na screen anyị now unu ga na-ahụ aha ya mana unu agaghị ahụ ihu ya ọ ka na-achọ ịbata anyị sị kama anyị ga-edonwe unu unu a na-eche anyị amahụ mgbe a ga-eji mee kpebie ihe a ka anyị bịa ee anyị atọ bịa bịa kwuo oke ike anyị ha mgbe ọbụla o ji batakwa ya ya kwukwa nke ya ya bụ udo dịrị unu ụmụnne m ndị na-ele anyị anyị wụkwa ndị na-azụ ahịa igwe ụmụ nwanyị na-azụ ahịa igwe ndị Igbo unu lee anya atọ ka anyị dị ebe a ee Anyị ga-akọwakwa onwe anyị obere anyị na-akọwa onwe anyị kwa izu ụka ọ maka ndị amahọ ndị anyị bụ ndị na-elele ihe a nke a bụ izizi ha na-ele ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-ele ya gee ntị ka ị mara ndị anyị bụ so aga m akpọlite nwanne m nwaanyị bụ Salome ka ọ kọwara ya onye ọ bụ Salome kedu onye ị bụ kedu ebe i si wee na It's working!
okay so anyị ga na-aga n'ihu salome kedu kọwara anyị onye ị bụ ebe i sikwanụ wee na-abịa igbo ndị ọma na-ege ntị mma mma nụ ọkwa nwanne unu salome pụtakwa n'ụbọchị nke taa ee abụ awụ m nne ụmụaka ebi m na belgium aha m bụ salome anọkwanụ m arụ ọrụ anọ m azụ afịa igwe asị m dịka m pụtara ebe a anọ m ekele unu unu sị unu nye anyị ohere nụrụ ihe m jiri bịa daalụkwanụ rinne salome chukwu gọzie gị daalụ salome si belgium wee na-abịa ya bụ ihe anyị na-ekwu bụ na ahịa anyị a bụ ahịa zuru ụwa ọnụ a na-azụ ya ebe ọbụla dị iche iche i lee anya ị ga-ahụ na anyị niile si ebe dị iche iche mana ụmụnne anyị ụmụnne m ga-akọwa onwe ha unu anụ ebe ha si ngwanụ ee eh, doris kedu onye ị bụ kedu ebe i si wee na-ekwu
daalụ hienne sister ifeọma daalụ nụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma ụmụnne m na ụmụnna m ka ọ dịrị unu na mma anyị abịakwala n'ụbọchị taa aha m wụ nwada doris alụba eke ebikwanụ m ireland awụkwanụ m nne ụmụaka atọ mụ na di m bi ireland ana m azụkwanụ ahịa igwe a mana sị ka unu were popcorn unu na mmanya unu desa n'akụkụ ka unu nụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa ka ọ dịrị unu na mma Ekele dịrị gị nwanne m nwaanyị Doris i kwuo nnọọ ọfụma Chichi ngwanụ biko gbaghalụnụ m unu ma na ife igwe a oge ụfọdụ ọ na-eme nnọọ ka onye a lụnyelụ aka n'anya so that na makwa m ife megide na o kwerọ m abata biko gbaghalụ na adị m nnọọ sorry Ify nwanne m daalụ for taking over em afa m bụ Chichi Edwards abụ m onye Igbo unu afụgo na ana m asụ Igbo so taa anyị na-ewetakwala dịka anyị si eweta n'izu ụka ọbụla ife banyelụ afịa igwe anyị na-azụ m wee jiri ofele a wee na-asị Ify nwanne m can i take it over from here Yes, yes, please. I was going to hand over from you after you finish introducing yourself. Okay, thank you so much. I appreciate it. Thank you, sisters. You're so good. So, my, yeah, dịka m sịkwa abụ m onye, na onye nurse bụrụkwa nwata akwụkwọ ma bụrụkwa onye na-azụ afịa igwe nke na-eme m obi aṅụrị ọ na-eme m obi polina polina polina oge ọbụla m cheta na m so na ndị na-azụ afịa igwe a m wee na-asị unu nnọọ daalụkwanụ ka unu si wee bịakwa n'ụbọchị taa m wee sị ka m nyezie nwanne m nwaanyị Ify ka ọ kọwago onwe ya Ify ị kọwago onwe gị ka m nyezie ya ofele ka o wee kọwaa onwe ya na ebe onye ọ bụ na ebe o bikwa daalụnụ.
okay ụmụnne m daalụnụ o Af- af- ife a na-echo ka ọ ka na-echo na nsogbu adịghị anyị ga na-eme ya etu a afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu abụ m eh, nwafọ Igbo ebi m na United States mụ na di m na ụmụ ọmalịcha ụmụ ịtọ Ee, ana m azụ afịa igwe, na-alụkwa ọlụ oyibo with the state. Mana for some time now, adị m alụ ọlụ maka eh, ike arụ adịsịrọ m ọfụma so anọ m anọ m leave. Ah, nọdụnụ. ka o si abụ kwa izu ụka ọbụla ka unu gee anyị ntị na ife anyị ji wee bịa taa dị ezigbo mkpa Chukwu gọzie unu
daalụ o Ify ndị be anyị ka anyị rapụ igbu oge maka na anyị egbugo oge rinne n'ịbata let's jump into the topic immediately isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata wee bụrụ ka m sụọ ya n'oyibo maka ndị na-ada anụ igbo ọfụma m sụọ ya n'oyibo akọwakwa ya n'igbo isiokwu anyị wee bụrụ the effects of fear in, and the consequences in our business ya mmepụta nke okwukwe na ịzụ afịa anyị sị ka anyị rapụgodi nke egwu ka anyị mee sọsọ nke okwukwe maka na fa ịbụọ busiri ibu maka na time ọ bụrụ na anyị mekọwa fa ịbụọ ọnụ ọ ga-afịa arụ izu ụka ọzọ anyị abanyezie maka egwu so ka ka ọ rapụ ịdị ka anyị emela ife nchenji no ife anyị na-ekwu maka taa bụ okwukwe na ife ọ na-ewepụta n'ịzụ afịa unu ma okwukwe dịka anyị nwa bụ ndị na-eje ụka okwukwe bụ ife na-eme ka anyị kwere ọkachasị ọ bụrụ dịka na chukwu anyị kwere na chukwu dị ọ ma anyị ụdị ọnọdụ ọbụla anyị fụrụ onwe anyị anyị ekwelụ na chineke nna ma ife na-emenụ na ọ na-afụ ife niile na ọ ga-ejikwala aka ya dozie ife niile ya okwukwe bụ ife na-enye anyị ike iji wee guzoro n'oge ife isi ike na ife mgbu nke ọbụla anyị na-eme ma onye nwekwala okwukwe o ọ na-agakwa maka na a sị na ka otu okwu gị si wee pụta ka chineke si emelụ gị ife ya mere akwụkwọ nsọ ji wee sị yọọ ife ọbụla dị unu mkpa n'afa jizọs maka ndị bụ ndị kwere na jizọs biko gbayalụkwanụ m maka ndị na-ekpelụ ụka ndị ọzọ ndị na-ekwerọ adị m ekwu maka religion kịta kama ana m achọ ịkọwa dịka onye na-eje ụka ife ọbụla anyị kwuru kwelụ na chukwu ga-emeli anyị ọ nya ka ndị mmadụ ji asị oge ụfọdụ there is power in the words that comes out from your mouth ya mere i jesi iselect okwu ị na-ekwu just na imeye ọnụ ọ na-abụsịsị ka ebe mmiri si agba ebe pump dịka ebe ndị irish guinness na-apị mmanya ya so ife anyị na-ekwu bụ maka okwukwe ife okwukwe ga-enyelụ gị aka iji wee mee n'azụmahịa igwe anụwa na ife ọ ga-egosipụta gị ma ọ bụrụ na i kwelụ maka na ikwelụ enyelụ gị aka i wee mee ife i kwesịrị ime obi arapụ ịmapụ gị ya ka m nye chi nye nwanne anyị nwanyị ka ọ gwa anyị ife o chelụ nwanne anyị ọ kwa doris ya
doris ngwa
sista chichi daalụ rie nne ụmụnne m unu anụlanụ ihe o kwuru ihe ọ sị wụ na okwukwe ya ihe mụnwa na-achọkwanụ itinye ọnụ maka na m ga-edosa e, e, ya na azụmahịa anya ma okwukwe anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa maka na ọ bụrụ na before gị bido ahịa for example ị chọrọ ịzụ ahịa ma onye na-azụ ya azụ ma onye ka chọrọ ibido ma ihe ọwụla ị na-eme ihe ọwụla ị chọrọ ibido ị ga-ebu ụzọ n'onwe gị gwa onwe gị na ihe a ị na-aga ime na ị ga-eme ya mepụta ya ihe ọ ya wụ n'okwukwe a ị ga-ebu ụzọ kwete na ihe ahụ i nwetago ihe ị na-achọ already before gị bido ya ọ ya wụ faith so ị ga-ebu ụzọ ọ bụrụ na ahịa ka ị na-azụ ị ga-ebu ụzọ gwa onwe gị na otu a m na-aga ibido ahịa m ga-eme ya mepụta ya ọfụma mgbe ị gwara onwe gị otu ahụ gị kwetekwa na otu ahụ i kwuru na otu ọ ga-adị then gị tinyezie ya n'ọrụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị kwesịrị ime gị bido mewa ya n'otu n'otu maka na ị bịa sị na i kwetego na ọ ga-adị otu ahụ ma ibidoghị ọrụ onwe ihe ọ ga-aga ị ga-emepụtahụ ya ọ na ikwenyecha n'obi gị then gị bidozie mewa ya maka mgbe ahụ i kwere obi gị ọ ga-etinyere gị aka ka ị nwere ike lekwasị anya n'ihe ahụ ị na-eme ọ ga-ekweghị ka ị na-eme gị na-ele anya azụ ma gị na-ele anya akụkụ na-ele anya ebe ọzọ ọ ga-eme gị ka ile ihe ndị oyibo na-akpọ focus ọ ga-eme gị ka ilewe anya ihe ị na-eme ọfụma maka ọ wụ na ileghị anya ebe ahịa a ị na-eme ọfụma gị na-ele anya ebe a na-ele anya ebe a ọ ga na-adọla gị azụ maka otu ya ọ dị ya ọ wụ na ị nwere okwukwe iji okwukwe gị bido ya sị na otu a m na-aga ibido ahịa otu a m na-azụwa ahịa m ga-azụ ya zụpụta ya ọfụma then gị mewazie ọ bụrụ na mgbe ị kwesịrị itinye advert gị gị bido tiwe ọ bụrụ na mgbe ị kwesịrị ịga follow up ndị ịkpọrọ ndị ndị customer gị gị bido kpọwa ha ọ bụrụ na mgbe ị kwesịrị ịkpọ ofu onye ka eme ya encourage sị ya lee otu ọ ga-esi mee lee ihe ọ ga-eme maka otu anyị na niile wụ mentor ụmụ ndị anyị onye ọbụla nọ n'ebe anyị nọ na wụ mentor ya ọ bụrụ na ịchọ ka ị kpọrọ your mentee ka ị kpọọ your mentee mara otu o si emega gị kpọọ ya kwado ya ka a na-aga ka ahịa na-aga mgbe ahụ imechi mgbe ahụ o mere gị lekwasị anya ihe ahụ ị na-eme ọ ga-etinyere gị aka gị nweta ihe ahụ okwukwe gị dakwasịrị sị na ihe ị ga-eme ma emechaa maka na oge adịzị ka ọ dịrị unu na mma daalụnụ
Oh, nwanne m nwaanyị daalụ i tipịala ya bụ okwu ị kụli ya dunduga dunduga daalụ rinne i meka nwanne m unu afụgonụ okwukwe bụ isi ife ị ga-agbakwasị ụkwụ maka na ndị Igbo sị onye kwe chi ya ekwe ndị na-agụ egwu wee sịkwa okwukwe okwukwe ga-adị ebe ịfụnanya dị ebe afụ ka okwukwe ga-adị ya ịma na otu nwanne anyị si wee kwu anyị nwekwa ndị anyị na-eme ntii ndị anyị na-akụzikwalụ i nwele ịfụnanya nwa i ji wee chọọ ịga n'iru wee nyelụkwa fa nwa aka unu afụ ka chineke si alụ ọlụ ebube ka nke gị na-aga ka nke ndị ọzọ na-aga o nwere ndị na-asụ oyibo na-asị gị we grow by lifting others that's just the truth ị na-asị ọ sọsọ mụnwa sọsọ mụnwa m ma-agwa mmadụ o nwere onye m kọwalụ ife biko na adị m sorry na m ga-egbu oge na o nwere onye m kọrọ maka business a ife ọ sị m bụ m agwazikwana onye ọzọ na ya ọ ga-aga nwa ya aga nka nwa ya nke ọzọ aga nwa ya nke ọzọ aga i was shocked m sị ya ọ bụ na m agwarọ gị kee ka ị ga-esi wee malụkwanụ ọ sị mba na ọ chọrọ ka ndị ọzọ nweta ya n'afịa ị ga-enwelịlị ịfụnanya otu m si wee chọọ ka ọ galụ m ka m si ekpe ka ọ galụ nwanne m nwaanyị onye nka galụ onye nka galụ onye nka anyị ncha niine ndị igbo sịkwa na ụmụnna nwezuo ilo anaa m nwee i nwee i nwee o nwerọ onye ga-adị jealous of anybody ife a na-aga zogbu zogbu zogbu ọ kwa maka na poverty na-akụwa mmadụ isi onye a na-achọ ka o welu nke gị ọ kọọ gị ọgwụ ka ị nwụọ ka o welu nke a ọ maka na o nwerọ ife ọ ga-ewe mana i nwee m enwee anyị ncha pụtasịa anyị agakọlịa mụọ amụ lie nni onye ọbụla dị happy naa be ya larụ ụra ọfụma ya o wee bụrụkwa ya ka m ji asị na ọ ka mma ka anyị nwee okwukwe anyị nwee okwukwe o wee nyelụ anyị aka ka anyị dị ife ndị oyibo na-akpọ focus anyị ewee nwee ike mee ife anyị chọrọ imenụ ife afụ anyị chọrọ ime anyị enwekwa ịfụnanya m sekpulu anị na-ekpe chineke biko mee ka ọ dịlụ m mma mekwa ka ọ dịlụ ụmụ nwanne m ndị niile anyị na-azụ afịa mma mekwa ka ọ dịrị ndị nke aka ga-abata abata mma ọ kwa ya nwa bụ okwukwe afụ chukwu a na-eme ya because the bible said pronounce it in the name of jesus and it will be done unto you Matthew 7 7 Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Ka ife ọzọ so ụmụ nwanne m ka anyị jisie ike nwee okwukwe n'ife ọbụla i teta ụla gozie onwe gị pronounce good things m teta ụla kpesịa ekpere m sị favor goodness and mercy of the lord shall follow me my going out and my coming in is blessed i am blessed i am favored i am a child of god no evil will come upon me mee n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ welu holy oil tee off i go and i'll come back happy i go to bed i sleep so ya ka m ji asị gị nwee okwukwe nwekwa okwukwe n'afịa ị bịa na-azụ ma ọ na ị ka na-achọ ịbata agbanyere difficulties niile onye nwe anyị ga-enyere anyị aka anyị ncha niile ga-elusi ebe a maka na ife anyị na-eme bụ ife dị genuine o nwerọ onye anyị na-eme ka anyị megide ife anyị na-eme bụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka anyị nyere ndị mmadụ aka ndị mmadụ na-ata afụfụ ndị a ga-enyere aka ka nkụ ọkwa ya ka anyị ji agba mbọ niile a wee na-asị biko ya dịrị unu mma nwanne m ime ka m sikwa otu a wee kwukwa nke m ka wee kpọkọta ya m wee na-akpọnyesi nwanne anyị nwaanyị salome ka ọ gwa anyị ife o chelu daalụ m You're muted. You're muted, Salome. nwanne m nwaanyị imeela chukwu gọzie gị na ohere nke i nyere m daalụkwa lie nne daalụ chichi chukwu gọzie gị ịma na-ekwu ee topik anyị isiokwu anyị ụbọchị nke taa wụ okwukwe ịma ọ wụ okwukwe mere anyị niile ji nọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa okwukwe wụ ihe mere m jiri bata na na obodo azụmahịa igwe kọmuniti m ga-akpọ ya obodo ụlọ ịzụ azụmahịa igwe ịma ndị be anyị na-asị ofu onye weta mmadụ abụọ weta mmadụ atọ weta bif- mgbe- ilegharị anya ụlọ eju ọ ihe okwukwe na-eweta ọ wụrụ na mụ enweghị okwukwe na ahịa m ga-aga nke ọma m ga na-asị mba aga m azụ afịa ọ ga na-eme m na-adọghachi m azụ ị hụrụ ya m chọrọ ime ihe or m chọrọ ịpụta n'iru m chọrọ maka na m enwela okwukwe n'ime onwe m ọ gaghị ekwe m ịgbashi ike n'ala bịa soro ndị azụga afịa maka ọwụghị ofu onye mege ya ọwụghị mmadụ abụọ ịgwa gị eziokwu na platfọm anyị n'obodo anyị nke ịntanetị ndị nọ ya n'ime wụ ndị obodo dị iche iche rurunu ihe a- ihe ndị bụ obodo oyibo na-akpọ 20 200k ndị mmadụ n'obodo niile dị iche iche ihe nwa mere a na-eji apụta na ahịa igwe a na-azụ ndị ọbụla ebe ọbụla ị nọ ị ga-azụ ya ihe nwa mere m jiri duto n'ọwa okwukwe okwukwe ahụ e nwere bụ ihe tinyere anyị aka enwee me- dosa ihe a na-akpọ kọmuniti ebe m ga-apụta na-azụ ahịa ọkwa okwukwe ọkwa okwukwe ahụ dịka emepere that community emepere obodo nwa ka ebe ahụ ka anyị shi na-enyere onwe anyị aka ọ wụrụ na o nwee onye na-eche echiche abụọ atọ onye na-agbasighị ike n'ala ọkwa okwukwe ga-eme ya anyị niile bịa nọgidere ya tụnyere ya aja n'ukwu wee gwa ya okwu ga-eme ya obi eshie ya ike ya nọrọ ma ogodi na o nwere ife ọ na-eme ọ wụrụ na ọ na-eche na afịa ya na-aga nke ọma mana ọ bịara bịa hụ ndị obodo niile gbara ya gburugburu na-eto ya na-agwa ya otu o si na-eme otu aka ọrụ ya si na-adị mma ọ ga-etinyere ya aka obi esie ya ike ya mara na ọ wụghị sọsọ ya nọ ị hụrụ ya ọ ga-emekwara na ya aka ya enwe ihe ndị obodo na-akpọ energy ịgbasi ike ka o soro ndị ibe ya na-emekwa ndị obodo anyị na-asị mgbe ndị ọzọ na-awa achara solo fa wara ma ọ bụ ya ha wacha achara pụọ ị bịazie ị gazi ahụ nke dị mma ị ga-ewe ọ dị ka ebe mmadụ gburu ahịa ọkịrịka na aba ị ma aba ọ wụ na aba ọkịrịka onye ejiri ejiri gbaa ahịa mgbe ha tọpere ọkịrịka ahụ ọ wụrụ na ị wụ ndị fọ- ndị ndị iru ndị izizi garanụ n'afịa ọkịrịka ị ga-enweta ihe dị mma ị ga-ahọta ihe niile dị mma mana ọ bụrụ na ị wụ ndị ọ- ndị ekpetemazụ gara ya nụ ị garuo ebe o nwezi ihe dị ebe ahụ ị ga-ewe ime ka m hapụ igbu ka m gbuo ya nkenke ọ ga-etinyere gị aka ọ wụrụ na o nwe ihe ndakwasị dakwasịrị gị ndị community ahụ etinyere gị aka kwanyere gị aja kpụ kasie gị obi tinyere gị aka zi gị otu ị ga-esi bupụ ya ihe a bụ ihe okwukwe na-arụ na azụmahịa anyị ọ ya nwa mere anyị jiri gbarịsie ike ọ kwa ihe ihe na-edu anyị anyị ana-aga ịkwagide onwe anyị ọ gwụgwo m ọlụ biko ndị be m abatago unu le anyị ga na-ahụ ụzụ ụzụ na-emenụ na-ewere iwe daalụkwanụ rinne ka m nye onye ọzọ ka o kwutu daalụ rinne sister salome i meka i kwuka ụmụ nwanne m unu ma a sị na ebe nwata na-alụ na-ebe akwa na-alụ aka nne ya anọrọ ya nna ya nọrọ ya ya bụ ife anụwa ụmụ nwanne m na-ekwu anyị wee na-akọ na-ekwukwa na-asị ka anyị nwee n'okwukwe wee banye n'afịa i nwee ike kịta ị sị e ndị ụka fa abịakwa ife a abụrọ about ife ụka i nweriri ife ị believe ife i kwere na ya ọ bụrụ chukwu ọ bụrụ alụsị nke ọbụla nke ọbụla ọ bụrụ na ị sị na i so na ndị ancestors nsogbu adịrọ maka na ndị nna nna nna anyị fa afụ before ụka abata na be anyị ndị nna nna anyị afụ ife kasị mkpa bụ na fa na-eme ife ọma na-ekwu eziokwu na-akwụba ụzọ fa ọtọ so ka anyị wepụnụ religion about ife ife a bụ otu ọ ga-esi dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma biko ka m were ofele a wee kpọbata nwanne anyị nwaanyị ify ka ọ gwa anyị ife o che daalụnụ ndị be anyị daalụnụ ekene dịrị ụnụ abịakwa m ọzọ Ka ụmụnne m si wee kwu, isiokwu anyị tata bụ okwukwe. Okwukwe bụ ihe dị mkpa n'ime ndụ anyị ma anyị ana-azụ afịa igwe ma anyị ana-alụ ọlụ oyibo ma ife ọbụna anyị na-eme okwukwe dị ezigbo mkpa. Ife mụnwa ga-etinye n'okwu a ụmụnne m ekwusigo ihe niile mana ife m ga-etinye n'ime ya bụ unu ma na onye na-atụ egwu ọ bụrụ na egwu dịrị n'arụ ọ dị ekwe gị chee echiche ọfụma isi gị ama enwe ike wee chee echiche ife niile ga-eju gị arụ bụ egwu ị ma nchenwu echiche ife ọbụna dị mma ma ọ bụ na ị na-atụ egwu mana okwukwe na-enyere anyị aka iche ezigbo echiche wee chepụta ka anyị ga-esi wee mete ezigbo ihe ga-enyere anyị aka na ndụ n'ime ahịa anyị na-azụ ọ bụrụ na ị na-azụ ya or na ị na-achọ ịbata n'ime ya ọ dị mkpa ka ị nwee okwukwe ka ị nwee okwukwe ka nwanne m nwaanyị si wee kwu na ọ bụrụ na ị nwee okwukwe na ihe ị na-aga ime ahịa ị na-aga ịzụ na ọ ga-aga n'ihu okwukwe gị anwa ga-edu gị okwukwe gị anwa ga-enyere gị aka iche echiche malụ sị okay kedu ihe m chọrọ ime kedu ihe bụ goal m kedu ebe m na-eje ị wee nwee ike tụọ elulo you know lopụta ife bụ ezigbo goal kedu ebe m na-eje kedu ife m chọrọ ime achieve na afịa m na-eje ịbanye ị fụ na ọ bụrụ na ị chee nya bụ ife chepụta ya ọ nye gị ee eh, kedu ife ndị oyibo na-akpọ ya ọ nye gị confidence in yourself ị nwee okwukwe nwee confidence nwee ike chepụta ezigbo ife bụ ife ị nwee ike iji wee lụọ ọlụ sị okay nekwa ebe m na-eje achọrọ m na ee eh, ofu arọ na-abịa n'iru nekwa ebe m ga-anọ nekwa ego one m ga na-eme kedu ka m na-esi wee mee ya bụ ife ife a bụ my goal kee ka m esi wee na achieve maka na ị nwee okwukwe isi ga-ajụnata oyi ị nwee ike chee echiche ọ ga-enyekwa gị aka ị wee nwee ike depụta ụmụ obele ihe ị ga na-eme ka ị wee nwee ike luo ebe ahụ ị chọ ilu na ofu arọ na-abịa abịa mana ọ bụrụ na egwu dị gị n'arụ ị ma enwe ike ime ya egwu anwa ama ekwedu gị chee echiche ọ ga-ablock brain gị block everywhere ife niile juru gị n'arụ bụ echiche egwu mana ọ bụrụ na ị nwee okwukwe ọ na- ọ na-eme gị obi gị ada jụụ isi gị ajụ oyi ị nwee ike chee echiche nwee ike depụtasịa ife ị ga-eme ka ị wee luo goolu gị anwa Ka ị na-eme ya, ị na-afụ na okwukwe na-enye aka ikpochapụ egwu. I nwere okwukwe n'ife ị na-eme, or n'onwe gị, ị fụ na ọ na-enye aka na-ekpochapụ egwu dị gị n'arụ. a na-ekpochapụ ya bụ egwu ị na-afụ na inwe inwe e, the capability amarọ m ife m ma-akpọ ya n'oyibo unu ewekwana iwe na inwe ike nke gị ok iji wee mee ife wee gaa n'iru mana ọ bụrụ na ị na-enwe egwu ị na-afụ na ị ma enwedu confidence in yourself ị ma amadu ife ị na-eme ọ dị gị ka ọ na ị dị useless na o nwerọ ife ọbụla ị nwere ike ime ị ma echepụtanwu ife ọbụla ga-abara gị uru ya bụ ofu ife n'ime okwukwe na-eme ime ka ị nwee confidence in yourself ime ka ị nwee ike chee echiche chepụta ezigbo ife ị chọ ime achieve in a short time or long time ime ka ị nwee ike wee depụtasịa ife ndị ife steps ị ga-etake ife ndị ị nwee ike ịdị na-eme ka ị wee achieve ife anwa ị chọ ime achieve ime ka ị fụ na i nwe ike nke aka gị iji wee mee ya bụ ife anyị bido very late so anyị ama nga kwube ife anyị na-ekwu erika mana m ma-akwụsị ebe a ka anyị wee gbuo ya nkenke ghara igbu oge unu ka Chukwu gọzie unu daalụ ife nwanne daalụ oyiku ka chukwu gọzie gị i gbuli ya ka e si egbu ọkwa unu ma azụ afụ nke afụ si n'ime River Niger nke afụ gbara agba ndị afụ na-akụ azụ na ife a na-akpọ ndị na-akụ azụ ndị afụ fa na-akụpụta akụpụta ya the fresh one e weli mee point and kill i lisie ya ị ghọta ife a na-akọ i gbuli ya ọfụma daalụ rinne thank you so much ụmụ nwanne m unu anụgo anụnụ a sị na keke ndị igbo si asụ ya ama o nwe ife m chọrọ ikwu mana achọrọ m ịma na inu ị kọwa inu akọwa ọ da-asọ ụsọ but ị kọọ ya otu afụ ndị igbo si wee kee ya ya na iru dị mma ọ da adị mma ịtụ mbọ because when you look at the beautiful face it's just so sweet so delicious so you know you just be like wow this is pretty you need ịga akọbi ya mbọ you know unu ghọta ife m mean so ya ka m ji asị biko ụmụ igbo ibe m igbos we no dey carry last now anyị nwa nọ ebe ọbụna ị gara ịga nke bụ eziokwu ebe ọbụna ị gara ị fụrọ onye igbo na ya gbaba n'ebe afụ ụzọ adịrọ ya hmm? ya ka ị bịakwa na business ị fụkwa na ndị igbo na-erepresent anyị abụrọnụ ndị na-atụ egwu anyị kwere kwesie ike igbo na-agba mbọ igbo na-akwụba aka fa ọtọ ka anyị rapụsịkwa na enwere ụmụ ịbụọ na ịtọ na-emebisi afa anyị ụmụ igbo na-agba mbọ ụmụ nwaanyị igbo na-agbakwanụ mbọ rapụsịkwanụ na ụfọdụ ndị nke a na-achọzi nwunye odogwu aye nwunye odogwu aye onye ọbụna chọrọ ịnọ n'ụnọ ka odogwu na-eweta ife ọ bụrọ maka anyị nwa bụ ndị nọ na diaspora anyị nwa na ị kwesịrị inwe ife di gị na-eweta ị na-ewetakwa so ngịnwa ma ị nọ n'ụnọ ma ị nọ na diaspora bịa solo anyị maka na unu afụgonụ ka ụmụ nwoke anyị si arapụsị ụmụ nwaanyị anyị na-aga South Africa na-aga Zimbabwe ga na-anụ nwaanyị fa gbapụsizie kee ndị ga-anụ anyị so let us wake up yeah this is just the reality ka anyị gosiwe fa na ọ bụrọ anyị bụrọ sọsọ nwunye odogwu ka anyị chọrọ ịbụ igbo na-agụ akwụkwọ anyị ncha niine ebe a na-arụ ọrụ na-akpatakwa ego so ụmụ ma ị bụ nwaanyị ma ị bụ nwoke ka ị bịa nwoke weta nwaanyị weta etinyekọsịa ya ọnụ ọkwa ya bụ ị na-asị onye ọbụna chọrọ ịsị hey i want to be rich yeah god punish poverty ebe ị dina ebe afụ na-alarụ ụra Manna doesn't fall from heaven. Ọbụna anyị gụta ya na Bible, not this present time. It doesn't happen. O ị fụ ndị si obodo oyibo nata, hey, I want to go abroad. Ị chee na a nọ na obodo oyibo na-alarụ ụra. A na-agba mbọ. onye ọbụna na-agba mbọ so ya ka anyị na-asị gị ụmụ nwanne anyị biko ebe ọbụna ị nọ jụọ onwe gị ajụjụ kee ife ị na-eme iji wee nyelu di gị aka ma gịnwa bụ nwoke kee ife ị na-eme iji wee kwado maka ụmụ gị maka oge unu ga-atọgbọ mma na unu aretirego ma ọ na ị ka ga-anụ di anụ kee ife ị na-eme ọ ga-abụ di gị bịa ọ gbagide mbọ gbagide mbọ ụbọsị ọ na-enwerọ ị sị honey don't worry I have money tinye aka wele ego nye ya nwaanyị na-enete nwoke nwoke na-enete nwoke ọ bụrọ sọsọ nwoke na-enete nwaanyị nya time adịrọ iji wee kwusi ife mana ana m asị unu abụ m nwata nwa agbọghọbịa igbo arụ dị mma I'm not an imbecile ọ bụrọ na o nwere ife na-eme m I'm able I do things so you can as well join us soro anyị nwa bụ ụmụ nwanne gị anyway ka anyị rapụ ya ebe afụ n'ụbọsị taa mana before anyị apụọ achọrọ m ka anyị mee acknowledge ndị na-ekili anyị dịka nwanne anyị nwoke afa ya bụ John Ashford um, tech innovation from South Africa. Thank you so much, John, for watching. Um, Joy Chi Digital. nwanne daalụ o ahịa igwe bụ ahịa dị mma yes nne i kwutele ya ada igbo ka ị bụ daalụ rinne Onyenwe anyị gozie gị ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ efifie na abalị Lizelle Stevens it's worth checking out thank you so much sis it's true Jehogwama Unachukwu watching from Germany. Thank you so much Jehogwama. Ọkwa onye Igbo Unachukwu bụ afa Igbo nwanne daalụ ị na-anụ Igbo I'm sure na ị na-anụ ife m na-ekwu Chukwu gozie gị oh we appreciate you so ndị be anyị ọ gwụkwanụ ka ọ ra anyị n'ọnụ n'ụbọsị nke tata anyị wee na-asị unu ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-eso oge gwụrụ mana ụbọsị agwụrọ ụbọsị ọzọ anyị ka ga-afụkwa anyị anọkọkwa wee kparịta ụka anyị wee na-asị chineke gozie unu ọ ga-adịrị unu mma na eke orie afọ and nkwọ ife ọbụla unu tinyere aka dị mma n'iru chukwu ya gazielu unu ọfụma ma gazikwalụ anyị mana chetakwa ọ dịkwa mkpa ka ị bịa solo anyị zụba afịa ka ọ rapụ ịfụ m n'ụzọ Chichi nyetụnụ m ego pụta ya gaa we go out we we we all buy our things obodo oyibo ọkwa 50-50 ka a na-eme nwoke na-akwụ bill nwaanyị na-akwụ bill ọ bụrọ sọsọ nwoke daalụkwanụ chineke gozie unu hmm. ọ gwụkwanụ ka ọ ra anyị n'ọnụ ka emesịanụ bye